Mm. Ah, a- amapanga business ogulisa cha basi ndimapanga business yogulisa matako wanu eh, eh. Oh.
Ah, pepa te am- au- ukutanthauza kuti ali ndi munthu amene abwera panopa kuza kuza kutenga ali kudikira anthu ngati amenewo abwera azatisiye basi zoti kagulisani matako nde amachaja zingati pa, pa, pa usiku
usiku wonse kapena short time Ah, maybe olo short time sindikuziwa ine sanapangepotu amapanga short time kodi short time amatanthauza chani
short time kuli ngati basi njira yachidule yongoyankhulirana pa bizinesi yathu ndekuti amatenga man- ma- ma- ungolankhulana basi nde short time apanga Ah, nde alipire kuli ngati kufusana basi za bizinesi kuti kodi bizinesi mwala ndalama zingati kuti ndi yokuti tigula zonse kapena zona kuti sitigula zonse nde ngati mmene timanena short time kuli ngati kungogula zongotapa basi okhala ngati kuti s- icheni- i- kaunjika eya o ndi yamachipa eti Mhm. zimangotengera basi mmene zilili siku limenelo nde lero apanga zambiritu eh? Ayi, mmene akuonekera inuyo akongolatu kwambiri atchenatu kwambiri Eh? kuli maluzi eh, eh, january okay sister pepani tusa zina ndani
ine zina langa ndi Alice Alice wanga pepatu ndi- sikuti ine ndabwerera business eti koma ndaona kuti ah, ndimupempheko sister wanga ndili ndi ndili ndi kavuto kenakake ndikumadusa papande kwandidera ndimafuna ndingopezako transport ndipitireko ku nyumba sindingayende kwathu amaphana kwambiri amapangana mupongwe nde amafuna kuti maybe angondithandizako olo ka 500 kwacha sangathandize
Mm, iwe ndalama ine pepa ndimangofuna olo ka 500 pepa kupempha pepa komanso ndikupase ndalama mkulukulu ngati iwe nkakupase ndalama zona koma uli serious ine basi usiku onse kuchezera kuchezerera iweyo kumakusakira ndalama uli serious ayi sikutitu ndikukuyesani sister ndikungopemphatu pepatu Ah, ine ndalama ndili nayo komano sindingakupase nkanakupasa komano wayamba kundifunsa mafunso muja kalekale sindingakupangire bizinesi usiku onse iweyo sindingakupase pepatu sister undikhululukire ndimangofunako kandalama kakang'ono ka 500 kwacha pepa ayi ndalama ndikuti sindingakupase ndingakhala usiku wonse kukusakira iweyo kapeze njira ina nawenso kuti ukapezereko ndalama ine ndinazisakira ndekha njira kuti ndizipezerako ndalama okay ayi pepa nda pepa undikhululukire okay chabwino muyende bwino zikomo ndathokoza

kuti muntu ndi okay pepatu Geto eti ndimafuna ndi- ndi- ndi- ndi- ndingolawa nawo kamene akumwako kodi akuchotsa mantha kapena bwana basi ungofuna basi maganizo tunataki kubeerakiraniwane kamati akuoneka okongora ati iweyo ndi akumwa ameneyi koka- o- a- kodi ndi chani akuoneka kuti ndi madzi owawa ache

ineyo nali pena pake anali kupempha ndalama mzako wandikaniza kweni wandinyozatu kambiri tu Oh. koma iweyo akuoneka munthu wachikondi kwambiri eh, pepa undikhululukire Mm. nali kufuna kwa ka 500 kwacha zandivuta pang'ono nanenso akanakhala ngati kuti ndiweyo bwezi nanenso ndikungopanga zoti ndigulitse thupi ayawose makumbira zimene sizabwino pangira mavuto mavuto pamtendere sitingapange zimenezi zimene mavuto okhaokha amapangitsa zimenezi Eh, kapena mwina kuti pa anthu ena apangira mtendere pa anthu ena apangira mavuto komana ndinali nayo ina yake umumu

Mandipemphe kuti ndithandizire kuti andipemphe chifukwa ndiri paineyo. ambuye akudalitse Geto Kuti kutenga ngoli mino kumazi. ambuye akudalitse Geto iweyo ndiwe munthu wabwinotu kwambiri koma bi Geto akufunse chifukwa chani akupanga izizi U- umene akupezeka usiku ku- akugu- apapa amagulitsa thupinso nawe

umadziwa kuti mulungu amakukonda eya zonse ndimadziwa panja amakwanitsa kundiyendetsa usiku msewu mpakana mawa ndikuja ndikuti mulungu amandikonda ali, a- a- ali ndi mwana iweyo kapena alibe mwana ndi ana anga ndi awiri awiri ali kuti mwana wako amakhala kwa makolo anga makolo ako akukhala kuti iyeyo ku Ntcheu iyeyo akukhala ku Ntcheu ana anga sindimakhala nawo anga ku Ntcheu
uh, so kuno ku Balaka akupezeka yekha eh ndimakhala ndekha kuno
ndi eh, ngati akukhala pa rent ayinso sitimakhalanso pa rent timakhala maloso olipira daily amalipira zingati daily daily limene amalipira 5000 so ngati sapeza sapeza bizinesi samati kumulipira chili pali pizinjira akatipinyitsa chinthu kaya ndi foni mwina ngati uli nayo kaya ndi chovala bwa ife tilibe malo okhala timapanga kamba kuti nanga tikakhala kuti tikakana eh, apa timazikakamiza mpakana zimatheka pepa koma Geto ineyo alibe olankhula wambiri koma ndamva uchisoni okay chimene anakupangitsa kuti ayambe izizi ndi cha pepatu ndingofuna kungodziwa ndinayamba mwina chifukwa cha pakhomo kwathu osati kulanda zoti timakhala udyo pakhomo kwathu ndi pabwinobwino ndi paulemu komano kuti mavuto amene ali pakhomo kwathu ndi amene andipangitsa zimenezi mavuto ake a mtundu wanji amene akugona ndi njala kwathu timagona ndi njala imene ena iwo amagona ndi njala Mm. mene akongolera getu kuziwa kuti oro banja akoza kulipeza
zimene simumaziwa chifukwa ngati mene usinandipezekere mwayi ine ndibe kutsogolo ndizapeza banja kapena ayi chimene ndimangoziwa ine ndoti moyo wene ndasankha ine ulimwe ndingathe kumasangala mupezete kuti yesi ndi siku ndi chimenechi eeso ngakhale makolo anga samadalira naso ine ndikapanga zimenezi amadana nazo koma zoti mwana wangu ndi wakulemphera makolo anangochifika kungochivomereza basi so get undi akuuza kuti akundiuza kuti oro mamuna palibe oro tsiku limodzi mamuna amene anabwera kukufunsira okay bambo wake wa mwana ali kuti ana onse awiri
okay bambo ana anga onse awiri si bambo mmodzi ayi Mm. zokha zokha ndikunena kuti first-born iyeyo ndinapezeka kuti ndinabereka mwana ndi munthu anandisiisa sukulu ndili kusukulu anandisiisa sukulu anakusiyisa mu standard chani kapena fomu chani seven ndisanafike seven chifukwa kuti ndili dochilera Eh, eh, anali ndi zaka zingati mamuna iweyo Nthawiyo nkuli ndi zaka 16.
anakwatira ali ndi zaka 16 Sitinakwatirana anangondisiyitsa ndi pasukulu makolo akenso anandikana. pepa Nde nditayambaso kuyenda chonchi ndapezaso mamunaso wina ndimayenda momo ndikupusitsa ndikukwatira chani ndapusisika anandipasaso mwana wina ndipo zimenezo ndinangolimba mtima basi ndinangosakaiza nangoti ndimangokhala chonchi. mwana wako wachiwiri ali ndi zaka zingati Mwana wanga wachiwiri ali ndi chaka ndi miyezi 4. oh pepa sanamuyamwise ndinamuyamwisa kumene kwa miyezi yochepa pepa pepa sanakwanise chaka akuyamwa so panopa pa- mwanayo akupangira mavuto akumamuthandizira mwana ndi makolo ako zonsezi ee so pano okay pasiku am- okay pakutha pamwezi amapanga ndalama zingati ineyo hmm. Ah, sindingakwanise kuwerenga chifukwa zimakhala zoti mwina lero kupeza ka 10000 mawa kupeza ka 20 nde sindingakwanise kutsimikizira momwe zimakhalira ndalama zingati koma Okay. chimene ndimangoziwa ndi ndalama ndazuka nayo ndikwanise kupereka ku nyumba kuli mwana uja koma ndisamale mwana amene ndikukhala basi mwina tsiku limayenda choncho nanga ndingapange bwanji palibe oro saving iliyonse imene amasunga palibe ndalama iliyonse imene amasunga palibe imene ndimasunga ndalama sipa ndalama simakhala ndikangokumva kuti kwacha kumakhala ndipeze njira zoti ndigawire ndalama zimene ndinazo nditumizire wana ndipereke mwana amene ndimakhala basi nde ngati sapeza business lero apanga business zingati basi ndoti ndimangopesesa lero apanga zingati lero lero limene ndingati ndichituluke sindinapangeko business iliyonse ayi koma nthawi zina pasiku amapanga mabizinesi angati oro kugona ndi amuna angati pakakhala kuti kuli business nthawi zina mwina 4 5 amuna 5 pa siku mm. usiku umodzi okay uh, ini nkani yako yandimvesa chisoni uh, pepa ndiye kunkani ya matenda iwowo samaopapo kuti maybe kuti akoza kutenga matenda kapena ari nawo kare matenda

soti kuzolowera ndalama timapangira mavuto okay muntu atabwera kuti akukwatire angako akavomere
nditotenga lori munthu obwera motani ndifanena kuti nene nazuzisidwa nthawi itali kani nafika munjira omwe popeza paka na mwana kuti bantu andija kani ndifuna kuzuzika mayi anga panopa ineso ndiro ndimakhala ninga masiku ndikakha kuti mwana mayi nonda saliyenda ndimaganizira kuti mwana uja sathaja mwana wote waja kani mmezi uja aja jani

ndikufuna kuti Mulungu ndikuoneseni chikondi cha ambuye envelope itayigwirani mungathe kuyisegula envelope akudabwa Gertrude 500,000 kwacha ndimafuna kuona kuti munthu amene angakhale ndi mtima wachikondi ndaona kuti akupanga izi chifukwa cha mavuto koma mutima wachikondi ali nawo Gertrude ambuye chisomo chagwera pa iwe ambuye akudalise upite ukatandizire mwana ku nyumba uzitandizireso wekha A- akupita kuti Gertrude akupita kuti pepa pepa salira